ee ndị be anyị abịakwana m ọzọ ọlụ m fịala ahụ mana m ma na-alụ ya ụnụ ma na ife ọwụna ya eme ka ọ dịrị ndị Igbo mma nya ka m na-eweta ebe a abịakwakwananụ m ọzọ ka m si abịa onwe ha n'ebe m si tụtụrụ ya m bịa ebe a tụsaa ya maka ọdịmma ndị Igbo unu na-esokwu m unu ma na m fụrụ ndị Igbo n'anya ife nnachi wetara unu ebe a geenụ ntị i gecha ntị ị nụcha ị gbasaa ụfọdụ n'ime ife na-eme anyị si anyị n'aka mana ọ ha ncha sicha anyị n'aka mana ife nnachi kpọrọ ụnụ fat ka m ghara ịtụpenye ụnụ azụ i gecha ntị nụrụ ya a bịazie kwuo maka ya maka ọ dị oke mkpa dịka m si gwa ụnụ nwanne ụnụ ka m wụ m ma egbu ụnụ egbu mana etu ọwụna ọ ya esi dịrị ụnụ mma ọ ife m ji nọrọ ebe a afa m wụ Azụka Oje ngwa gezienụ ntị ka ụnụ nụrụ
Eh, daalụkwa na ebe ọ bụla onye nọ Eh, bro kịta ka m fụ this voice note Eh, ị furu onye a kịta o kwu na akụrụgo shop ya na ọ nwezi ihe ọ na-eme wee na-ajụ ka ihe anyị eme yes Em, ife anyị eme bụ ihe a na-ekwu aba our enemies are the political class without reshuffling it any other thing anyị na-eme

so ihe ị ya-ama bụ na etiti ndị be anyị mmiri agbalụgo too much greed dị anyị n'ime karị eh, ndị na-ana aka azụ karị even ihe anyị na-ekwu aba kịta many are even ready to sell others ọ how risky we are we are terribly risky ekwugo ya severally aba Gowon si na ọ bụ na ya ma na Igbo like ego na ya ma nje war and all that thing ka a na-eyuzi against us kịta ofu onye dị ready ị-sabotage others ma si nye ya appointment ọ ife na-eji anyị na ana kịta so ọ ebe anyị ya-etigodo anya we have to remold ourselves character wise. Uh, we are not reliable ọ our problem. Watch-ịa obodo niile anyị nọ ị fụrọ Dubai, Ethiopia, Turkey, ebe ọbụla China, Malaysia, ama ndị n'otu anụ wọgụ ọ ihe eji mara anyị. So anyị enefezina anya ka ọ na anyị amarọ eziokwu dị there. Uh, well, we are not united and we, we will keep paying the price. Yes. Dubai bụ ebe ndị be anyị na-ejebu onye nweta ha flight ticket visa then 30,000 naira one way ticket ka ọ dụ onye jide ha 200 ọ kwadobe Dubai o ru ha aba ọlụ dị ọ lụbala onwe ya ọlụ saveta ego many si na ya rigoro ọ saveta ego o were otu a zụba ahịa mgbe o ji nọ aba 3 4 years ọ dịtụ established ndị be anyị je aba akụsa ya obodo niile agbali ọrụ ndị be anyị je aba ja agbarie ndị igbo no unity a bịa aba ahụ igbo dị 1000 yoruba dị 100 yoruba unite anọdụ n'isi anyị anọdụ na-egbu onwe anyị mma na-sabotage onwe anyị our problem that character ya chọrọ ichange ya ma were ya jee na agitation jezosie majority nọ into agitation a na-achọ a- one appointment or the other agha so obodo akpọọ ya enye ya ihe a na-etikwa mkpu na a na-eme na-use ndị adịrị informed so we have a long way to go otu ị na-ajụ ka ihe a ya-eme ya voice gị dị na ọ dị ka overnight success ka ọ ya-abụ it will never be overnight success je reshuffle na at least anyị bido kịta within the next 20 years anyị afụ progress na-apụta na ya so ị na-eche gịnị ka anyị ga-eme ya ọ bụrụ overnight success and it will never be a microwave oven success ị fụrụ a na-eme agitation e wesigo ministers wee commissioners onye prime minister were a na-echezi ka a chịba It can never, it, it will never be like that. It will never be like that. Ọ na ọ dị ka i tie ji n'ala. Ehe, ị ma ye anọchi ya. O to wee ka i wee gwuru. Yes. I ye egwukwu ya egwu, i hunata ehunata ka ị ghara igwujie. So it will never be an overnight success. ee voice note ị sị na m bụ na m dị na m bụ na m dị political naivety ka ọ gịnị ka ị kpọ ya m gechazịa ya ọ bụrụ gị nwa dị that political naivety na ihe i kwu Ironsi bụ head of state e nye ya information ọ sị onye nye ya information about the coup na ọ bụ a tribalist yes Why na Ironsi utilizes the information? That should be your question. Otu e si ha enye gị information kịta what we need to do. Ị ka na-doubt ya na-esi ọnwụ ndị trọk ị fụ na the same thing. Ironsi tọọ bụ egbuo ya. Ọ kụzila ya ihe? No. Nzeogwu ị na-ekwu na ya bụ e, ị na-ekwu na ọ bụ na ọ conquer Lagos olu abụ claim head of state nke a your own assumption nke ọ mebu eme claim head of state the answer is no the plan is to put Awolowo there na ọ ya ya eme ọfụma ọ taste for power pata na ekwọrọ the plan esozie nke fa ọ gharịpụ ọwa ọkụzi i welezie assumption bata na ya kịta gị nwa were assumption bata na ya ị bakwa na the history fụkwa na ị dị wrong n'ihe ya i kwu Ironsi nke mere ya okay ewetakwa power na south Goodluck Jonathan o nwe ihe ọ mụtara na ya the answer is no Jonathan nọdụ aba anwa finishie nke Yar'Adua

Tinubu welụkwa kịta na-akụzikwa ka esi e-use power still onweghị ihe ị mụta na ya so Tinubu ewerego power kịta na-akụzikwa ka esi e-use ya mana ọ bụlụ anyị anyị anọdụ na-ama ụkwa anyị anọdụ na-ama ụkwa ọ our problem anaghị ekwu ihe anyị eme kịta ị na-asị ọnwụ ee ka emee nke a ka emee nke a hapụ the main thing anyị atakụrụ our people nọ na key positions na ọ ha nwa bụ this problem ewepụrụ ha anya ee na Fulani na nke nwa ji mee Fulani ji mee nke a nke a ji mekwa nke ọzọ mana oke dịlị anyị na south east a na-eweta ya a na-asink ya kezi ndị bụ ndị a na-asink ya account emere na 2019 Malami kwuo eji ekwu okwu then basisie na ya Niger Deltans ego enye from mgbe mgbe mgbe Obasanjo mepere the thing to 2019 approximately 6 trillion ka ife eji the money mee anyị akọwata nwere ihe eji eme over 13,500 projects a claim na ejelu afụghọ i je Niger Delta ọ bụrụ bridge osisi ebee ka ego dịzi for where over 300 accounts eji bupụ ego who are those involved ọ kwara anyị ewepụta anyị ma na-eti mkpu approximately 6 trillion e useo ọfụma Niger Deltas niile ya enwe world class institutions engineers of all kinds ya esi aba nupụta mana a sinkie the money a sinkie rie ya up to today those people ri ego a ka nọkwa na power ị na-atụ Fulani aka you are wasting your time ị na-egbu oge simple and the truth ị na-egbu oge ọ na-abịa ha na-erie until you face reality until you face reality ị fụrọ west o so anyị nọ na amalgamation yoruba sokwa ya mana ị fụ ka ha si edevelopụ be anyị nọdụ na-akọsa akụkọ nke a gbasara anyị if you care to know ka m gwakwa gị ọzọ agha bee 1970 gbadaa ana igbo taa jụọ ese research ya ka anyị si wee mee ọfụma from 1970 to 1990 under 20 years anyị abuildụgo ana igbo back that's the only solution forward under 20 years anyị build kwa ana Igbo under 20 years a bụ mgbe ihe anyị na-enweta na-aba n'ihe mgbe ahụ anyị nọkwa under strict marginalization yes ọ mgbe a ka Sam Mbakwe lụọ ọrụ na ndị ọzọ helpụkwa under 20 years anyị rebuild ana Igbo ahịa ya agbalị amazi na anyị ya recover bụrụkwa best highest in West Africa ọ na-atụ egwu ka anyị si mie that's what we need to apply now the same solution unu sị na anyị emezi ya apply 30 something years now anyị na-akọ story running from pillar to post na-akọfusi akụkọ akụkọ anyị na-akọfusi won't help, won't help anything until we go back to the formula anyị used from 1970 or go back to 1990 go and research about it from 1970 to 1990 that same formula is what we need now onye gbagha bịa o tisie mkpu o zuo ike highest thing bụ e were ya na-arịgoro ị fụrụ Uwazuruike mgbe o bido a na-agwa ndị mmadụ that's not the way kịta the beginning of civilian rule governor si na anyị nwa house of rep everything si na anyị nwa ka anyị chuzuo the best one build be anyị a sị mba si na ọta naijiria unu solo solo Uwazuruike many solu ya blindly otu unu si aga kịta nụnwa

sọ ya wa Awolowo ghọrọ aka ozugbo free education a dobe ya na west ndị be anyị nọdụ na-asụ oyibo na-agagharị Ironsi power baa ya aka unite ya pass ya decree ọ pass gagharịba after two months ọ ba n'ọchịchị ka e gbu ya ha baa ozugbo utilize ya the opportunity a nụ agha mesi ihe niile eme o nwere ihe anyị mụtara na ya Obasanjo maka ihe si wee gadi from the beginning fụ igbo n'anya ya na onye igbo bụ na ọ dị ka nwanne he is like a brother with Nzeogwu the same year ka amụrụ ha na they were good friends ihe Nzeogwu ji tọọ Obasanjo 1937 eh, ka amụrụ ha na abụọ amụọ Nzeogwu na february mụọ Obasanjo na march o rughị one month o ji tọọ Obasanjo Obasanjo ma mee ihe niile o mee welụkwa power a sị na na ya ama mfụ anya were ya nye jonathan on a platter of gold jonathan fuck up o nwe ihe o menwu the answer is no nwere ihe o menwu jee ebe ha taa bayelsa ka ọ bụ president ka ihe ha mee ego ka ha na-eke o nwe ihe ọzọ eme a na-aṅụ nkwụ na-ala ọjị na hotel na-agba oringo

you forget history you will be repeating it until you correct that mistake all that history ka anyị ka na-repeat before biafra war afụ ka esi gbuo anyị chụsasịa anyị gbasịa ihe anyị ọkụ asịzịa ka emee be anyị ka ọ dị peaceful ka anyị nata gruo be anyị unu majụ ee ka a gbarie ya say no to nigeria say no to nigeria bụrụ ịgbari ana igbo anyị na-agbapụkwa jekwa na-develop other side akụtukwa shop kụtuo na ya ya complain wekwa is because we forget history we forget it e nwe one video atụba one certain time a sị na ọba ha na-eme ihe nwa ka ọ gịnị bịa tax ya ndị be anyị nwesịrị shop ndị be anyị na-eti mkpu i think na ekiti state na ndị be anyị ya akwụ ụgwọ must ndị be anyị na-eti mkpu nekwe ihe a na-eme anyị o, nekwe ihe a na-eme anyị a na-eme anyị o. ofu onye ofe mmanụ so aba asị if you no like am go back to your place ọ ya o kwu na that video if you no like am go back to your place ekwu m aba asị yes na ọ dị right maka anyị na-agbari be anyị wọtọwọtọ is the code insecurity ju ebe niile ijezi ebe ha na-eme business

the only solution for us tackle the political class reshuffle it nke a emegodo obere na anambra state abia state ebonyi state e je aba ọfụ afụ mkpụrụ ọ na-amịta that's the way to go be anyị dị conducive onye ọbụla anata we develop our place simple asịrị ya na mana anyị jụ ya na ọ- nke a jikwa wee mee fulani jikwa wee mee wee banye okelula ya na-eweta ya cabals na-asị nke ya We are still not ready na anyị continue turning blind eye on our bad brothers and sisters that are destroying us. That's the bitter truth. ee ndị be anyị ọ na-afụ nanị ya o nweghị onye m sị ya emekwana biafra onye chọrọ ime biafra o mewe nke ị chọrọ ime mesie ya ike abịa n'ụdị okwu a ị ya amụta ọtụtụ ife ịmalụ ndị ị chọrọ ịhọrọ ịhọrọ nwanne anyị kwuru ọtụtụ okwu ama na ụfọdụ ọ ya-amasị ha ife o kwuru mana uru dị n'ife ọ na-ekwu atụọra ọmara ọ mara atụọra ofeke o fenye isi n'ọfịa o nwechara ife anyị eji okwu a mee o nwechagasịrị ebe mma emetụrụ na aka ife na-eme anyị si n'aka ndị na-achị anyị ụnụ nụ mgbe Peter Obi na-asị mgbe a na-eme elekshọn tupu eme elekshọn 2023 Peter Obi na-ekwu ife ofu lokal gọọmenti chairman na-anata ee n'agbanyeghị gasị na ife anyị na-afụgasị kịta ndị gọvanọ na-edizọlvụ lokal gọọmenti chairman ee achọghị ka ha nwee ọtọnọmi ndị gọvanọ ma ife ha na-ekelu wee na-edizọlvụ ya ekeluzie etinye onye otu ha etinyezi onye otu ha onye ya na-aza ha ọfụma o nwere ike ọha onye ebe ahụ ife dị ka Nnewi e were onye ebe ọzọ tinyere Nnewi were onye ebe ọzọ tinyere Orumba were onye ebe ọzọ tinyere ndị Ọnịcha ma ọ bụ Ọka saụt na Ọka ifena mana ụnụ nụrụ na a na-eketa hmm. ee mana eme ha na anyị ebe ya ebe federal gọọmenti na-amarginalize anyị nwere ife asị otu nwanne anyị nwoke jụrụ m ọ sị m enego m anya wụlọ ezie mgbe Buhari na-achị oke ọ lụghọ seaport ezie ọ lụghọ seaport mana o nwenugo allocation a na-eweta na steeti anyị Buhari siziri o nweghọ Buhari esizibuhọ allocation anyị steeti niile na-anata allocation ha ndị east ndị west south south south east south west north east middle belt north west ha ncha onye ọbụna na-anata allocation ya keezi ebe ọ na-eje ọ na-adakwa in billions kelee ebe ọ na-eje ọ na-aba na aka ndị politishan steeti anyị a na-agwa ụnụ na ego a na-ewetegodi na steeti anyị ma sekuriti votu ma allocation ma IGR steeti na a sị ka e were ya lụọ ọrụ obodo anyị aka obodo oyibo mma ya na nsogbu anyị wụ ndị na-achịgodo anyị ebe ahụ ka anyị ya-ebido a sị na a na-adị mma si n'ụlọ wee pụọ n'ezi ka m gwa ụnụ eziokwu ee ka anyị hapụgodo nke seaport anyị chọkwa seaport chọgasịa ife ndị ọzọ mana ka m gwa ụnụ a sị ka anyị were ego na-abịa na steeti anyị gasị wee lụọ ọrụ ọfụma ndị ọ na-alụ nke ha ọfụma onweghị obodo ya dịka naijiria n'ụwa mana ndị mmadụ dị greedy anyị nwere greedy politicians ọha nwa ka anyị ebido jụwagasị ajụjụ anyị amagasị ndị ndị na-achị anyị maka oge politics lukwa efe ụfọdụ ego ma ndị na-enyere ha aka alụnye ha n'ime enwere ndị na-alụba ha ime esetụrụ ha emecha ibewe akwa anyị ma nke federal gọọmenti na-eme anyị maka a si adafie ụzọ mana nke ahụ bụgodu obele mụ na-agwa gị eziokwu ihe eji wee tụnyelu ife ndị steeti anyị na-eme ụdị ego a na-ezu ma senators House of Reps na-represent anyị ma State House of Assembly ma local gọọmenti ma na governorship level anyị adịghị n'otu

unu mechaa dịka ọkụkọ etu esi aka ya ọkụkọ lụcha na na achụwa ya ọsọ unu agbafusia ịbala obodo ka ije ikwesịrị ije lụọ ọlụ ka ịba ụlọ ka izinata ego unu ewee dozie ife ibe ebe a jee mewe cult ụfọdụ si n'anya mekwuru ha ha bazi meeting n'obodo anyị gasị ọtụtụ ebe eme ha na e, federal gọọmenti jidegodu ndị ahụ nọ na steeti level ka anyị jidegodunụ ha ka ha lụọ ife a kwesịrị ịlụ anyị nwere mgbanwe anyị na-ekwu nwere ike ibije kịta mgbanwe anyị na-ekwu nwere ike ibije kịta anyị amara ụdị ndị ya na-achị anyị ọ bụrụ ndị na-eke ego ka ekecha ego onye ahụ enweghị record onweghị ezigbo ife eji mara ya bụ ọligokwa ọ na-aza reps reps eh, representative anyị kedu ife ọ na-alụ anyị hazichaa ụmụ ife a na steeti level be anyị adịgo mma nke federal wee mechaa aka ya edozikwa ndị igbo ndị igbo ndị igbo unu ka m na-agwa aha m agwa unu ka m gwagwuo unu nwanne anyị na-akọ ọkwa na agitation a na-emekwu ọ dịkwu na anyị dị too greedy enwere ike inye onye be anyị ego ole ole ole nwanne ụnụ na ife asị Gowon kwuru ọfụụ a na ọ wụ na ọ ma na ndị igbo na-eso ego etu ha si eso ego na ya anụna ọgụ ahụ na o bunye ụfọdụ ego aghasasịa ife niile akpịrị ego anyị o hika ọ na-emezi anyị na-eme ọtụtụ mpụ a na-achụsasị anyị n'obodo dị iche iche anyị a na-ebe hewu a na-emegide ha etikwala anyị mana ụfọdụ ife ọtụtụ n'ime ha wụ ife anyị metalụ anyị emechisigo ụzọ maka ị na-eme ụzọ a na-akpọchi ịkpọchigido ịkpọchicha onwe gị dịka onye lụrụ fensị gbaa onwe ogige fensị etinyeho geeti ịgbagide gbachie onwe gị politicians anyị kwesịrị ka a jụọ ha ajụjụ ma South niile o ma ndị nọ n'Igbo Jonathan chị Nigeria president ka ọkwe Jonathan na-achịcha ha ana o ruho two months o ji chịcha briji nọdewere be daa briji nọdewere be n'ebe o bi na Bayelsa daa ndị ndị opportunity anyị nwere idozi side anyị mana na ife Buhari melu emecha a kpọọ Buhari president of northern Nigeria maka Buhari bịalụ nnọọ were ego doziwe be ha n'agbanyeghịkwa na ụfọdụ ndozi a wụ ndozi nzuzu hmm, maka ọ wụ na onye ma eme o nwerechara ife anyị eji elu na be ha iji lụwara etu jewe Niger enwegasịrị ezigbo ife ehe mana o fokọsụrụ fụ na ọ lụpụtara ndị be ha ife etu ọkwa Tinubu si emekwa kịta ife ọwụna ha nwere ike ikpoje be ha ha na-ekpoje ma ndị enweghị isi mana ndị be anyị e, obere opportunity anyị nwegasịrị anyị etirisie dịka m si ekwu mụ bụ onye si anyị nagoro anyị mụ bụ mgbe esiziri allocation anyị jide na anyị akwụ anyị ya ka ezi ife anyị ji eme ọ gọvanọ anyị ụbọchị a ka a sị ụfọdụ gọvanọ ekwekọtago na anyị akwụ minimum wage 70,000 ụfọdụ asị 48 gọvanọ anyị ejekwu ndị na-ekwu na ha ya-akwụ 70 na-amasị ha ọgụ ha ncha so nsogbu anyị nwere ọ wụ ndị na-achị anyị na state level ha nwa wụ nsogbu karịchachara ha nwa ka a ya-ahazigodu ewepụwa federal abịago mee anyị ama na anyị nwere ọtụtụ nsogbu o nwere ndị wụ anyị nwa ji aka anyị wee wetara onwe anyị anyị nwere nsogbu anyị ma nke federal level eh, ụfọdụ asị Fulani ife Fulani na-eme anyị eluho ife ndị be anyị na-eme onwe ha nke Fulani na-eme anyị o jeghị eje a sị ka ndị be anyị mezie ife ọfụma ndị na-achị anyị na level dị iche iche ịfụ na ya ya mmadụ ife na-aza marginalization anyị sokwu eme onwe anyị i nere anya dịka nwanne anyị si wee kwu ka a nụchara agha 1970 to 1990 ndị be anyị kunitere ọsịsọ mewe ọfụma ha anachiatara n'ike e nwere mgbe a sị South East is the fastest growing economy in the world ọ ndị Igbo ahụ ka anyị ka wụ ọbala ahụ na-agba ndị ahụ n'ime ka na-agba anyị n'ime a nọkata ọ dị ka anyị adachiewara azụ lekwa na anya asịọkwa m onye ọ na emena agitation ma ọ Biafra mana m na-akọwatụrụ ụnụ ebe nsogbu anyị si m na-akọwalụ ụnụ ebe nsogbu anyị si anyị needịrị ife ndị oyibo na-asị go back to the drawing board go back to the drawing board ka e segharịa ka a mara kedu ife ahụ anyị na-eme anyị ahazi eme nezie be anyị onye ọ na na-agbapụ agbapụ anyị gbapụzi ebe ndị ọzọ anyị eje na-alụziri ha be ha nwantịtị oge etituo store anyị etituo ya ebe ahụ anyị gbajere anyị ebe maka ya na-ebeka nene ụdị ife na-eme n'ala Igbo agbanyeghị na site n'ike nke Chineke na ọ kụjụtụna mana nene ụdị ife na-eme ndị mmadụ na-agbasị agbasị ana Igbo so n'ebe ka dị most peaceful mbụ mbụ anyị nwa kwe ka o mee a sị na nobody will make you look inferior without your consent ụfọdụ asị na ndị si esi na-emebi obodo anyị nwa mere ka ha nwa nwee ike ịbata ndị nwa na ọ bụrụ na o nwere ndị a na-asị ndị a na-ekidnap ndị a na-ekidnap ndị Fulani ndị be anyị ka nọkwu na kidnapping a na-ekidnap onwe ha eme ya kpọọ ndị Fulani ndị be anyị na-ekidnap onwe ha hinne buruchi egbe nọ n'ime ọfịa ma ndị na-ebe ife ma mmadụ ele ndị be anyị ka nọ n'ime ọnụ nwe onye agwa anyị eziokwu ka anyị gwa mma agwụ na eziokwu ndị be anyị ka nọ n'ife ọjọọ dị n'obodo anyị anyị kwetara o nwe nke ndị ọzọ na-eme mana ndị be anyị ka eme at least 80 85 90 ndị be anyị na-eme mpụ a na-eme n'ala Igbo onye chọrọ ịgwa onwe eziokwu eme ha na Fulani mana afụgo m ọtụtụ ndị ejidere nke ndị Fulani na-emekacha wee chị efi ọ taa nni mmadụ he mana ndị be anyị kidnapping niile a na-eme ọ ndị be anyị na-eme ha juchara ọfịa burukọsie egbe o wetu ka ndị Igbo chegharịanụ ebe a ka mma ife aka mmeji apịa chegharịanụ i mezite onye ọzọ mezite onye a mezite onye a mezite be anyị adịkwa mma ka ọ na-adị ebe a ka m sị ka m hapụ ife a ngwanụ biko ị nụ ozi a gbasaa ya onye nụ ya kọọlụ ibe ya subscribe kwa tinye aka na subscribe button etu anyị si tinyekwa aka na share button tinye aka na subscribe button nke mgbe ọbụla anyị bịalụ ị malụ na anyị nọkwa i soro anyị kwuo ife a na-ekwu ngwanụ